Sister, I have a question for you. Okay, gwa m your question. Gwa m okwu, gwa m okwu ka m nụrụ na ntị ewu ọfịa. Ngwa gee ntị na question ya ebe a. I have a question for you. If your wife leave the kids for you, that is Southy wife, leave the kids for you and run away, should you throw them away? ọkwa ajụjụ nke izizi should you throw them away ma ọ bụrụ na Southy nwaanyị nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo lapụ ụmụazị gbafere ọsọ ma ọ ya atụfu nwa nwe atụfu the quest question o nke ịbụọ sịzịa m sị m and those your and those your sisters that is, those our women at home are they the are, are they the best do you know when you are going to die ma ụmụ nwanyị be anyị ma fa bụ the best si guys gị nwa bụ nwoke nya nya nwa bụ nwoke na ọ bụrọ mụ abụrọ nwoke nya nwa bụ nwoke ma ya ma mbọsị ọ ya anwụ okay na ya ma mbọsị ọ ga-anwụ

ma ị ya etufu nwa nwe etufu and again na ụmụ nwaanyị be anyị na-ekwu okwu ma fa dị ọ fa bụ the best and again ma what of nya nwa ọ ma mgbe ọ ya anwụ because ọ nya nwa ya anwụ na ọ bụrọ m abụrọ m nwoke abụ m nwaanyị ịghọtago so ajụjụ a na-agalụ nwoke ọ sị na ya ma mgbe ọ ya anwụ so ọ feel n'ime ndụ ya na ya anwụbagokwa ịghọtago na ọ nwụbago so and ọ bụ that's nwaanyị obodo anụmanụ nwaanyị obodo ya na ya naabọ bi mụsịrị ya nwa lapịa jewarụ ma nke ọ mụrụ ya ma nke o du wee bịakwutie lapụ nwa a nwụrụ afịa jewarụ because ofu amụ a na-ana ezuru nwaanyị obodo you don try nwaanyị obodo ọ bụrụ ka o kweta gị ka ọ la- ka ọ bụrụ na ọ sọ gị nwa bụ isi na ọ bụ ya nwoke ka ị na ị bụ di e ọ bụrọ sọ amụ ị ka ọ ya na-ala starting when starting when so mgbe o ji wee lajuo amụ gị afụ na ike amụ ya that is na ọ bụ gị Ọ- dị m- gị nwa na onwe nkwa ike na-alakwa nwaanyị ọzọ nwaanyị befe ọzọ o. mana ya nwa na onwe mgbe nke ya agbụla na ọyala ijewala nwụrụ afịa sonye isi n'ọfịa wee lapụrụ anụmanụ nwa anụmanụ wee na-asị m ọ lapụrụ ya nwa ma ọ ya etufu nwa nwe etufu nwaanyị be anyị na-ekwu okwu ọ nya ka mma ị ma mbọsị ọ ya anwụ three questions at the same time so ka m saa gị ya ọ lapụrụ gị nwa ewu ọ lapụrụ gị nwa ị nara kpọrọ nwa a jee kpọsara kpọsara ya ndị kpọọ ndị ndị ndị motherless baby abịa kpọrọ dị nwa ọ chọọ be fa ị na ije kpọrọ ị kpọrọ na ya na club or ị kpọrọ ya na street mara ebe o si wee ya pụta o jee kpọtasịzi ebe ọ dọsasịzi ụmụazị kpọtara ị zụwa ma nke ma nke ma nke o du bịa zụwa ma nke mụrụ ma nke ị na-amakwa ma ọ gị nwa mụcha fansi otu ọ na-eme piom piom pifugonie onye lapụrụ nwa jewara sonye isi n'ọfịa onye ka a sị gị nwa ị na-azụkwa ọ bụkwa ị makwa na ọ bụ nwa gị o ị na-enekwa ya na-ene na-azụ onye lapụrụ nwa jee tie isi n'ọfịa ị mara ebe o jere ka ị na-azụ nwa ya na ụdị na ọ nwa gị o nwekwa ike ọ bụrụ nwa ya ọ na-akakwugharị na ị were ego ọ na-atata n'afọ ụgwọ 200 rand ka ị na-emete ị na-edebe ị mara ego na ọ bụ na be anyị i debie one month ị ya ejiri tụkọ ego wee gote ife mee investment na be anyị i were na-azụ anaba anyị alụ ị na-amarọ ma nwa gị nwatakịrị anụmanụ ewu nwaanyị obodo sọrọ isi n'ọfịa ị zụbe ya isi ma ihe etufu ewu ihe etufu na ihe etufu ji eme gị ma ọ bụla ma ife ihe etufu enu makwa ife ọ debere ihe a bụ that is ntaramahụhụ that is ọ kpodo gị n'obe ị ma otu e si ekpodo jizọs kraịst n'obe ka ọ kpodo gị ife a o kpodo gị n'obe bịa lapụrụ ya ụmụazị ọ bụrụ na ị bụ onye maara ife i duru ụmụazị ya jee duikwa ụmụnne fa o nwee onye ị maara matara onye ọ bụ sị ya biko ya bịa duru nwa pụọ

na the funniest part bụ na ọ bụrọ nwa gị bụ ife a because onye lapụrụ nwa sonye isi n'ọfịa gosiri na nwa ọ- nwa ọ mụrụ ebe a abụrọ gị nwa nwe ị na-azụ ya nke bụ isi ma ndị be anyị ọ fa the best ndị be anyị bụ best ndị be anyị bụ best iji compare nwaanyị obodo yes number one nwaanyị igbo bụgodo nwanne ya nwaanyị ọ bụgodo na ọ bụgodo onye that's ọ bụ wepụgodo nke nwa nwunye gị ka ọ ya nwaanyị nwaanyị igbo gị na ya na-asụ ofu asụsụ bụgodo nwanne gị number one

ị ya anwụzi echi or ị ya anwụ in five years coming or maybe ị feel na ihe eruro ten years coming ị nwụọ ị zụbazi anaba ya arụ na abụrọgodo ọbara gị hei azị gbakwa azị gbakwa gị ị zụbazi anaba ya arụ na abụrọ ọbara gị maka na ị chọba gị ịnwụ ya sokwa gị ebe a